Sea, tá sé chomh maith againn tosnú, is dócha. Fáilte romhat go hIfreann. Sin é, de réir dealraimh, an rud a dúirt an file Meiriceánach James Wright lena mhac Franz nuair a chuala sé go raibh sé tosnaithe ar bhóthar na filíochta. An chéad rud atá le déanamh againn, is dócha, ná an íomhá sin den bhfile a chur i leataobh ar fad. íomhá rómánsúil den té go bhfuil bua speisialta samhlaíochta aige, ach duine, leis, atá ag fulaingt thar mar a bhíonn an gnáthdhuine ag fulaingt. Níl aon dabht ná go bhfuil agus go raibh i gcónaí riamh filí den tsaghas san ann. Is leor cuimhneamh, is dócha, ar Sheán Ó Ríordáin sa Ghaolainn, ar Sylvia Plath agus a leithéid sa Bhéarla, lena mheabhrú dúinn go bhfuil daoine speisialta cráite den tsaghas san i measc na bhfilí. Ach níl an fhilíocht teoranta sa tslí sin. Is féidir le gach éinne dán a chumadh. Is féidir le leanaí dánta a chumadh. Má deir tú le leanbh seacht mbliana d'aois dán a chumadh, ní dhéanfaidh sé nó sí aon nath de ach an dán a scrí. Ní gá gur dán maith a bheadh ann, ach ní chreideann an leanbh gur rud speisialta is ea an fhilíocht nach bhfuil sé féin ábalta dul ina bhun. Ar chúis éigin, imíonn an saghas san saoirse a bhíonn ag leanaí uainn de réir mar a bhímid ag dul san aois. Bíonn sé níos deacra tabhairt ar dhéagóirí tosnú ar an bhfilíocht agus níos deacra fós do dhuine fásta dul i dtreo na filíochta. Agus sin é atá i gceist leis an seisiún seo is dócha, cabhrú leat oiread agus is féidir liomsa chun pé constaic atá sa tslí ort a chur i leataobh agus cabhrú leat b'fhéidir dul i mbun na filíochta, nó a dhul i mbun na filíochta arís más rud é atá curtha i leataobh agat agus tú níos óige. Is dócha gurb é an chéad rud a mholfainn, mar sin, ná am agus spás fé leith a chur i leataobh i do shaol le haghaidh na filíochta, sa tslí chéanna is go gcuireann tú am i leataobh le haghaidh caitheamh aimsire de shaghas éigin atá riachtanach duit, nó aon ní eile. Caithfidh tú, is dócha, cóir a thabhairt duit féin agus dos na daoine timpeall ort gur am fé leith agus áit fé leith atá i gceist leis an bhfilíocht agus nach bhfuil teacht ort nuair a bhíonn tú ag plé leis an bhfilíocht. Tugann tú cead duit féin leis sin, is dócha, bheith díomhaoin, mar dhea, ón dtaobh amu' ach a bheith ag gabháilt don obair chruthaitheach. Tá sé sin thar a bheith tábhachtach, is dóigh liom. Mar a chíonn sibh, b'fhéidir, tá seomra deas agamsa anois, ní hamhlaidh a bhí go dtí gur imigh ár gcuid leanaí fásta ar deireadh ón dtigh, ní raibh seomra de mo chuid féin agam, ná ní gá seomra de do chuid féin a bheith agat chun dánta a scrí. Go dtí le fíordhéanaí, sé a bhí agamsa ná an bord thíos staighre sa chistin, tar éis na gréithre a bheadh ann don mbricfeasta a chur i leataobh agus go raibh an bord sin agus an chistin fúm féin agam ar feadh trí uair a chloig nó pé rud é. Tá sé sin thar a bheith tábhachtach. Ní hamhlaidh nach gcuirfear isteach ort ach ar a laghad má tá sé leagtha síos agat duit féin, Gurb in é an t-am don lá nó don oíche ná bíonn teacht ort mar go mbíonn tú ag plé le scríbhneoireacht agus le filíocht agus mar sin de agus go dteastaíonn spás fé leith uait. Is fearr an seans go n-éireoidh leat an spás agus an t-am a chimeád le haghaidh na filíochta. Is maith le daoine eile a bheith. amuigh ar fad. Tá cairde liom gur fusa dóibh bheith ag obair i leabharlanna, tá's againn gur féidir le daoine dánta a chumadh i gcúinne den tigh tábhairne, go bhfuil sé déanta ag príosúnaigh agus iad i bpríosún. Mar sin, níl aon, níl aon riail dhocht i gceist ach is dócha gurb é an rud atá i gceist thar aon rud eile ná spás a thabhairt duit fhéin i d'aigne féin á rá gur chun filíochta atáim anois ar feadh uair a chloig nó dhá uair a chloig nó trí uair a chloig nó pé rud é. Tá sé sin thar a bheith tábhachtach is dóigh liom. Ní gá, ar ndóin, aon trealamh fé leith. Is leor peann agus páipéar, má tá teacht agat ar a leithéid, ach arís, mara bhfuil teacht agat ar pheann agus páipéar, Is féidir go leor leor don gcumadóireacht a dhéanamh istigh i do cheann, agus do dhaoine áirithe is mar sin is fearr leo é a dhéanamh, agus gur tréis an rud a chumadh ina n-aigne a scríobhann siad síos a bhfuil cumtha roimh ré san aigne. Bíonn daoine. áirithe den tuairim, is dócha, go dteastaíonn clóscríobhán nó word processor nó fón póca de shaghas fé leith. Níl aon riail i gceist anso. Ó mo thaobh féin de, is fearr liom go mór fada peann a bheith im láimh agam agus páipéar a bheith os mo chomhair amach, is maith liom an peann a bhogadh thar an leathanach. Tá mo chuid scríbhneoireachta go dona ar fad, ar éigean is féidir liom féin mo chuid scríbhneoireachta a léamh uaireanta, ach ar chúis éigin braithim nach bhfuil na focail ina seasamh fós nach bhfuil siad socraithe an fhaid atá an peann im láimh agam nuair a aistrím go dtí an scáileán, go dtí an clóscríobhán, go dtí an ríomhaire, braithim go bhfuilim ag dul céim níos faide ar aghaidh sa phróiseas, ach braitheann sé sin ar an duine féin. Ar deireadh níl aon riail i gceist le filíocht, sin ceann de na buanna a bhaineann leis an bhfilíocht, pé rud a oibríonn duit féin, pé rud a oireann duit féin, sin é is fearr duit féin. is cuimhin liom Seamus Heaney á rá uair amháin gur fearr leis féin a bheith ag scríobh gurbh fhearr leis féin a bheith ag scríobh moch ar maidin mar go raibh sé fós níos gaire do cheantar na brionglóide, do cheantar an chodlata. Tá daoine eile nach féidir leo aon ní a dhéanamh go dtí amach san oíche, go dtí domhain san oíche, gur sa doircheacht, is fusa dóibh an saol mar atá a chur i leataobh agus iad féin a bhá i gceantar na samhlaíochta. Níl aon riail ann. An scríbhneoir próis Kevin Barry, duine neamhchoitianta agus scríbhneoir neamhchoitianta ar fad ar fad, deir sé go dtéann sé isteach i seomra áirithe gach aon mhaidin i súil go dtiocfaidh rud éigin i bhfoirm scéil chuige, gur fíor-annamh a tharlaíonn sé sin, ach gurb é atá á rá aige os ard agus os íseal leis féin ná go bhfuil coinne á dhéanamh aige leis an bhfo-chomhfhios. Agus tá sé á rá leis an bhfo-chomhfhios, leis an samhlaíocht, go dtuigeann sé ná tiocfaidh, aon chuairteoir ar cuairt an chuid is mó den am ach go mbeidh sé istigh roimhe pé uair go mbuailtear cnag ar dhoras na samhlaíochta agus sin é atá uainn ar fad is dóigh liom. An tarna rud a déarfainn, má tá am agus spás curtha i leataobh agat, tá sé ana-thábhachtach dar liom go mbeifeá ag léamh, cuireann sé iontas orm i gcónaí, agus mé i mbun ceardlanna filíochta nuair a chuirim ceist ar dhaoine cé hiad na filí a thaitníonn leat agus gurb iad na filí agus na dánta a luann siad ná na rudaí a dheineadar ar scoil. Ní leor san. Dá mbeadh cumadóir óg, déagóir a bheadh ag plé le ceol agus le amhráin a chumadh sa cheardlann agus go gcuirfeá an cheist chéanna, bheadh liosta chomh fada le do láimh agat. uatha do dhaoine atá tar éis dul i bhfeidhm orthu. Chaithfeá stop a chur leo, bheadh an liosta chomh fada sin. Cuid den scríbhneoireacht is ea an léitheoireacht. Tá sé riachtanach, dar liom, ní hamháin gur maith an rud é fhios a bheith agat cad tá scríofa ag daoine eile, tabharfaidh tú leat, i bhfios nó i ngan fhios duit féin, na rithimí, atá i ndánta daoine eile, gheobhaidh tú tuiscint ar do thraidisiún féin agus ar thraidisiún eile agus chomh maith leis sin toisc gur gur ionramháil teangan de shaghas fé leith is ea dán, ionramháil teangan atá éagsúil leis an tslí go labhraímid agus go scríobhaimid de ghnáth. Caitheann tú tú féin, is dóigh liom, a bhogadh. sa treo áirithe sin le go mbeidh ar do chumas scríobh, dar liom. Dá bhrí sin, an-chabhair dom féin i gcaitheamh na mblian is ea uair a chloig nó mar sin a chaitheamh a' léamh filíochta sara sara mbeirim ar an bpeann in aon chor le dul i mbun pinn mé féin. Tá sé an-thábhachtach, dar liom, filí Gaelainne a léamh le dul amach ar a bhfuil déanta ag daoine eile sa teanga, le leis na focail go bhfuil tú féin ag plé leo sa Ghaeilge a chur, a bhogadh id aigne, a phriocadh id aigne ar chuma éigin, an líonra agus na sceitimíní a bhaineann le. leis an gcuid is fearr den bhfilíocht. Tá rud éigin tógálach ag baint leis sin agus nuair a bhraitheann tú tú fhéin ag freagairt dá leithéid sin i saothar duine éigin eile, uaireanta is cabhair an-mhór é sin dar liom nuair a thagann tú go dtí an dán a scríobh duit fhéin. Tá sé tábhachtach leis dar liom bheith ag léamh i dteangacha eile, fiú más i bhfoirm aistriúcháin Bhéarla nó Gaelainne é, an-chabhair dom féin i gcaitheamh na mblian ab ea é sin, cinnte, is maith liom go mór filí as Lár agus as as Oirthear na hEorpa agus filí as Deisceart Mheiriceá, tá rud éigin iontu san ar fad atá éagsúil leis an rud atá fachta againn féin sa Ghaeilge agus sa Bhéarla agus arís slí is ea é chun an tsamhlaíocht a bhogadh dul i dtreo filíochta i dteangacha eile, dar liom. Ceist a bhíonn in uachtar aigne daoine go minic is ea cúrsaí foirme agus meadarachta. Arís, níl aon riail anseo. Pé rud a oireann duit féin, sin é is fearr duit féin. Ach tagann cúrsaí rithime i gceist le filíocht. B'fhéidir ná tagann cúrsaí meadarachta i gceist i gcónaí ach is cinnte go bhfuil ceol agus fuaim agus rithim na bhfocal i gceist go láidir le filíocht. Tá sé ráite ag Seamus Heaney in áit éigin go mbíodh 'fhios i gcónaí ag a bhean go raibh dán chuige mar go mbíodh sé ag drumadóireacht ar an roth stiúrtha sa ghluaisteán i ngan fhios dó féin agus gurb é a bhí á dhéanamh ansan aige ná an rithim a bhí braite aige a oibriú amach dó féin. agus tá sé sin suimiúil is dóigh liom mar gur ionann é sin agus a rá gur túisce an rithim ná na línte féin. Dúirt an file Gaelach an rud céanna, Somhairle Mac Gill-Eain, dúirt sé an rud céanna, gurb í an rithim is túisce a thagadh chuige agus gur i ndiaidh na rithime a thagadh na focail chuige. Cabhair is ea é sin leis má tá dán á chur in eagar agat agus nach bhfuil tú lánchinnte i dtaobh línte áirithe, beidh ceart na línte á bhrath agus á dtomhas agat de réir rud éigin nach eol duit ach is minic gurb é an rithim an máistir agus gur de réir na rithime atá an líne á mheas agat agus má tá nóta as tiún nó buille neamhrithimiúil agat gurb í an rithim a chuirfidh ar do chumas é sin a cheartú. Ar an dtaobh eile den scéal, tá filí gur breá leo struchtúr socair. Dúirt Paul Muldoon liom uair amháin ná beadh aon ní in aon chor le rá aige murach brú na meadarachta, a chuireann brú air focail a chur le chéile ar shlí áirithe agus ná rithfeadh sé go deo leis iad a chur le chéile sa tslí sin murach brú na meadarachta. Arís, seo rud a chaithfidh tú féin a dhéanamh amach duit féin. Tá go leor daoine tar éis rudaí suaithinseacha a scrí mar gheall ar conas a tháinig an fhilíocht chucu féin. a d'fhéadfadh a bheith áisiúil d'éinne atá ag plé le filíocht. Mholfainn go láidir leabhar Shéamus Heaney, Stepping Stones, tá sé an-mhaith ag cur síos ar thaobh na ceirde den gcúram. Agus ó thaobh na Gaelainne de, tá Seán Ó Ríordáin thar barr ar fad, a bhfuil i gcló as a chuid dialannaí againn, tá cur síos sa mhéid sin ar an tuairim a bhí aige féin, i dtaobh cad a bhí ar bun aige agus é ag plé le filíocht agus ceann des na rudaí go dtógfá ceann dó is ea go ndeir sé gur géilleadh is ea filíocht a cheapadh, gur ag éisteacht a bhíonn tú agus a ligint dos na focail iad féin a chur i bhfeidhm ort. Is dóigh liom go bhfuil an ceart ar fad aige ansan. agus go mb'fhéidir gurb é sin an rud is deacra dúinn a dhéanamh, is dóigh linn b'fhéidir go gcaithfimid a bheith inár máistrí ar na focail, ach ar shlí ní oibríonn an fhilíocht mar sin. Aon duine atá tar éis dán a scrí, braithfidh sé go raibh sé ar chuma éigin, ag plé le rud éigin a bhí lastuas nó lasmuigh nó chomh daingean laistigh dó féin go raibh sé ó smacht air nó uirthi. Ní hionann é sin agus a rá go mbeidh an dán go maith ach is minic go ndéarfaidh sé leat go bhfuil tú ar an mbóthar ceart más ag éisteacht agus ag géilleadh atánn tú agus gur abhar iontais leat is ea an rud atá ar pháipéar os do chomhair amach. Agus rud eile a déarfainn fé sin ná. ó mo thaobh féin de, ní maith liom an focal inspioráid mar is geall le gur ós na déithe nó ón Sprid Naomh a thiocfadh beannacht éigin chút ach braithim gur as míshuaimhneas éigin nó corraíl éigin a thagann dán agus is é atá i gceist le míshuaimhneas ná rud éigin atá braite agat agus ná tuigeann tú go hiomlán. agus gur ag iarraidh é sin a oibriú amach a bhíonn tú sa dán agus b'fhéidir nach n-éireoidh leat é a oibriú amach ach rithim a chur leis an aineolas, leis an rud a bhí ag cur míshuaimhnis ort agus gurb in é an dán. Ach braithim gurb é atá i gceist leis sin ná nach ionann in aon chor an tslí go n-oibríonn an fhilíocht agus an tslí go n-oibríonn cúrsaí teangan de ghnáth. Formhór an ama, caithfidh tú fhios a bheith agat roim ré cad tá le rá nó le scrí agat agus gurb in é a dheineann tú ansan, fé mar a bheadh crosfhocal. á réiteach agat. A mhalairt glan atá i gceist le dán a scrí agus tá fianaise againn ó iliomad filí gur mar sin atá, ná bíonn fhios acu cá bhfuil a dtriall, ná bíonn fhios acu cad chuige a bhfuil na focail ag bogadh i dtreo áirithe agus braithim gurb in é atá i gceist ag an Ríordánach le géilleadh agus éisteacht agus gur cleachtadh agus comhairle mhaith dúinn ar fad is ea é sin. Ceann de na cúiseanna go bhfuil an-leisce orm an focal 'inspioráid' a úsáid is ea gur dóigh le daoine go minic agus iad ag tosnú ar an bhfilíocht ná gur leor an inspioráid agus pé rud a thiocfaidh, pé braistint atá ag éileamh dán. Pé rud atá i gceist leis sin nuair atá sé curtha síos ar leathanach agat go bhfuil sé greanta i gcloch, go bhfuil sé reoite ina sheasamh mar gur b'in é an inspioráid, sin é a tháinig agus sin é an rud is túisce a rith liom agus dá bhrí sin tá stádas bíoblúil beannaithe aige. Níl i gceist leis an inspioráid, pé rud a thuigimid leis sin, ach an tús. Agus an áit is mó a mbíonn trioblóid ag daoine go minic agus iad ag tosnú ar an bhfilíocht ná an chéad chéim eile, nuair a chaitheann tú seasamh siar beagán ón dán agus tosnú i mbun eagarthóireachta. Tarlóidh sé ó am go chéile go dtitfidh dán iomlán i do bhaclainn, geall le bheith réamhdhéanta, réamhcheaptha agus gur míorúilt is ea é sin. dán as céad nó dhá chéad a déarfainn, a thitfidh ón spéir anuas mar sin. Is cuimhin liom an t-úrscéalaí Brian Moore á rá gur thóg sé trí chéad lá air úrscéal a scríobh agus gur lá inspioráide ab ea aon lá amháin acu. agus allas ab ea gach aon lá eile, nó cur allais a bhí ar siúl aige gach aon lá eile. Is dóigh liom gur cuid den gceard, cuid den gcúram ar fad is ea a bheith i mbun eagarthóireachta agus athscríbhneoireachta agus is ana-dheacair nuair atá tú ag tosnú amach é sin a dhéanamh. mar ní bhíonn tú cleachtaithe ar a leithéid, b'fhéidir, agus ní bhíonn fhios agat ná go bhfuil rud éigin maith á chaitheamh amach agat. Mholfainn mar sin don té a bheadh ag tosnú amach freastal ar cheardlanna filíochta. Ana-rud is ea é sin mar go mbeidh tú i gcomhluadar daoine atá ag plé leis an gcúram céanna tabharfaidh sé deis duit do chuid féin a chur i láthair agus sé a bheadh uait thar aon rud eile, seachas an tacaíocht a gheobhaidh tú i measc do chairde agus do chomhluadar, sé atá uait ná fháilt amach conas atá do chuid línte ag dul i bhfeidhm ar dhaoine eile agus cuirfidh sé iontas ort go minic nach iad na dánta agus na línte is fearr, dar leat féin, a chorróidh daoine eile. agus tá ceacht an-mhór le foghlaim ansan is dóigh liom, go mb'fhéidir nach tú féin i gcónaí is túisce agus is fearr a chloisfidh do ghlór féin i dtosach. Sin é an chúis go molfainn na ceardlanna le go bhfaighfeá amach cad tá ag obair duit agus cad nach bhfuil ag obair duit agus go mb'fhéidir gur fearr a thuigfeá an rud atá nua id shaothar féin, an rud fé leith a bhaineann le do ghlór féin, go gcabhróidh an cheardlann leat chun é sin a aimsiú agus a láidriú. Mar sin, is dóigh liom go dtagann am, áfach, a gcaitheann tú an cheardlann a fhágaint i leataobh agus dul ar aghaidh uait féin. An rud deireanach a déarfainn ná nach ionann filíocht agus caint fhileata. Is minic go mbeidh leisce ort líne álainn fileata a chaitheamh i leataobh toisc go bhfuil an líne greanta ornáideach mealltach álainn. Sin líne fhileata, ní chuige sin atáimid. Thar aon rud eile, sé atá uainn sa bhfilíocht ná slí chun teacht ar fhírinne éigin nach féidir aimsiú ná a nochtadh ná a fhoilsiú in aon tslí eile. Aon rud ná tabharfaidh chun na fírinne tú, is ceart dar liom é a chur i leataobh. Mara mbeidh fírinne mhothála éigin. sa chnuasach focal os do chomhair amach a bhfuil a rithim féin acu. Níl fhios agam canathaobh go mbeifeá ag plé le filíocht in aon chor, sin é an bhraistint a bheadh agam féin ina leith pé scéal é. Dá bhrí sin, sé an tomhas a bheadh agam i gcónaí ná, bhfuil fírinne áirithe, anso, nárbh fhéidir a chur in iúl in aon tslí eile. Nuair a bhím féin ag gabhail tríd mo chuid dánta ag iarraidh leabhar a chur le chéile, is minic a thagaim ar dhán atá taitneamhach, dea-scríofa, dar liom, dán, b'fhéidir, atá léite os ard agam agus a chuaigh i bhfeidhm ar dhaoine, ach go bhfuil fhios agam féin nach bhfuil ann ach cur i gcéill, gur ag cumadh bharr mo chinn seachas as íochtar an chroí a bhíos, agus nach bhfuil an fhírinne á insint. Ar an dtaobh eile den scéal, is minic dán nach bhfuil chomh dea-dhéanta sin a bheith ar thóir na fírinne, is cuimhin liom é seo a phlé le Liam Ó Muirthile agus mé á rá leis gur mheasas go raibh rud éigin tuathalach go minic i gceist ina chuid dánta féin, agus tá, ar seisean, ach Is toisc go bhfuilim ar thóir na fírinne gur minic gurb é an rud tuathalach a thabharfaidh chun na fírinne tú seachas an rud greanta, álainn, tarraingeach. Rud go dtógaim an-cheann do ná an rud a dúirt an file Meiriceánach William Carlos Williams uair amháin. Dúirt sé, It is hard to get the news from poems but men die miserably every day for lack of what is found there. Thar aon rud eile, sin é atá i gceist dar liom le scríobh na filíochta agus le léamh na filíochta, go bhfuil ar do chumas i bhfoirm dáin teacht ar fhírinne éigin nárbh eol duit a bheith ar eolas agat go dtí gur aimsigh tú an fhírinne sin agus gur nochtaigh tú an fhírinne sin duit féin i dtosach agus do dhaoine eile ina dhiaidh san i bhfoirm dáin. Mar a deirim, níl aon duine